koko kɛ bɛ ka aw minnu tɔɔrɔ kɔ kan ani kɔnɔna na koko ye sugu fila de ye a garidi naani don dɔgɔtɔrɔ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ aw ye koko banabaatɔ yɛrɛ b'a dɔn bi bi na a ka koko bɛ garidi min na kokobaatɔ koko dɔgɔtɔrɔ Ousmane Diarra k'o kɛ la pharmacopée naturelle du Mali bi bi na an bɛ foli bila Kayikaw ye Kayi ka daba yɛlɛ pharmacopée naturelle du Mali tɔgɔ la alhaji Buna Ɲang o de tɔgɔ la nin dora mais an sigilen bɛ bakɔ jikɔrɔni yan an bɛ tila ka telefɔni nimɔrɔ di a ma a minnu bɛ kɔ kan eh, n'a bɛ gabɔn de n'a bɛ eh, eh, kongo le n'a bɛ faransi le n'a bɛ itali le a mana kɛ diɲɛ jamana wo jamana na ni sama kɔni bɛ se ka ci kaba dɔgɔtɔrɔ hakili tora a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kokobaatɔw dɔgɔtɔrɔ a ka fɛɛrɛ min sɔrɔ minnu bɛ kɔkan n bɛ fɛ a k'o ɲɛfɔ an ɲɛna nka yanni o cɛ dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara n bɛ fɛ i ka segin koko kan ka ɲɛfɔli kɛ brièvement bakuruba la walasa hali bi an hakili bɛ sigi ka jigin cogo min na an ta banaw la. A bɛ ten alhamudulila Buwa Fangɛli a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ lamɛnbaga ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo pharmacopée naturelle Mali tɔgɔ la. an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mm. k'an ka maliyɛn de la diaspora fo kosɛbɛ n'i ye ɲininkali kɛ koko bana na a bɛ ka buna adamadenw degun kosɛbɛ mm-hmm. koko ye bana de ye bana min n'a kɛmɛ ka maliyɛnw kamana gan mm-hmm. koko bana ye bana ye bana min n'a taamasiyɛnw ka ca mais mm-hmm. koko yɛrɛ sigilen don eh, jɔsen fila kan a fɔlɔ koko kɔnɔnata a filanan koko kɛnɛmata n'i ye koko kɛnɛmata ta k'a lajɛ I bɛna ye k'a fɔ jaw la i b'a sɔrɔ koko kɛnɛmata ale de bɛ buna adamaden binata yɔrɔ kɛ i n'a fɔ bon bobara a b'a yɔrɔ funu k'a cɛjuguya k'a dawolo finman yɔrɔ in k'a funu f'a ɲɛ bɛ bilen o b'a jira k'a fɔ jolisiw min bɛ binata yɔrɔ dawolo la kɛnɛmana na a b'o jolisiw a o jolisiraw de funu ka jolisu sigi a kan ka fara ɲɔgɔn kan a jolisu bɛ simi kuma dɔ la i b'a fɔ ko gabakuru de b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ se ka sigi ka lafiya degun bɛ k'u kan n'u sigila sɛsi kan a bɛ i n'a fɔ sigilen don si de kan i b'a ye caman sigilen motɔ kan u b'u kɛrɛ jɛngɛ koko degun de b'u kan koko kɛnɛmata wagati nataw la an bɛna kuma nin kan kosɛbɛ mais koko kɔnɔnata bɛ buna adamaden minnu na koko kɔnɔnata bɛ tila jɔsen naani de k'a daminɛ crise hémorroïdaire interne grade un na ka taa se grade quatre ma a grade un ale kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ buna adamaden kɔnɔja banbali bɛ se ka k'i la dɔw ta yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔboli ye ni ka fiɲɛ bila i yɛrɛ ma kɔnɔ bɛ kulu i bɛ taa sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ i bɛ sɛgɛn santi farikolo la a bɛ i n'a fɔ beretigi de kɛmɛ k'i bugɔ farikolo fan bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ i kɔ bɛ ja tuma dɔ la ka jigin senfasa ninnu fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'i taara ɲɛgɛn na i bɛ se k'i sigi ka mɛn k'a daminɛ miniti tan miniti tan ni duuru fo miniti bi saba i bɛ ka binata kɔnɔ binata tɛ sɔn bɔli ma fi Fiɲɛ de bɛ na o wagati o ye koko kɔnɔnata jɔsen fɔlɔ ye n'i m'a furakɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛna taa kɛ jɔsen filanan ye n'i taara ɲɛgɛn na i bɛ taa sɔrɔ i b'i tɔntɔn i b'i tɔntɔn k'i tɔntɔn i b'a ye binata bɛ bɔ ni gɛlɛya ye tuma dɔ la binata bɔtɔ bɛ kɛ i n'a fɔ babo dɔw ta i b'a fɔ sagabo n'i m'a furakɛ i bɛ taa sɔrɔ i ka o ɲɛgɛnnataga senfɛ i b'a ye binata yɔrɔ bɛ minɛ ka funu kuru dɔ bɛ k'a yɔrɔ la dɔw b'a fɔ ko boule dɔw b'a fɔ ko bɔlɔ mais tubabukan na dɔrɔn b'a fɔ prolapsus kɔbɔ kɔbɔ min bɛ k'i la a tɛ bɔ ka dama tɛmɛ n'i yɛrɛ nettoyé i tɛgɛ bɛ maga kuru la mais n'i wulila k'i jɔ dɔrɔn kuru in bɛ don n'i m'a furakɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka na bila grade trois la o wagati a bɛ se ka saignement bila i la joli bɔ bila i la i mana taa kabinɛ taga la n'i y'i tɔntɔn joli bɛ sɛnɛ ka bɔ dɔw binata yɔrɔ la i b'a fɔ ko bagan kantigɛlen koko kɔnɔnata jɔsen sabanan don dimi gɛlɛn bɛ se ka kɛ binata yɔrɔ la n'i bɔra ɲɛgɛn na i tɛ se ka sigi ka lafiya a bɛ kɛ i n'a fɔ tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'i kan donc n'o bɛ mɔgɔ min na da la k'a fɔ koko kɔnɔnata de b'i la mais jɔsen sabanan de don ka sabu k'a ye kɔbɔ kɛ wa n'i kɔ bɔr'o la a tɛ don bɔ a fan kelen fo i k'i tɛgɛ de kɛ k'a poussé ka don walama i balikutɔ de bɛ t'i kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin i b'i biri k'i tɛgɛ fila biri duguma k'i sen fila kɔrɔta sanfɛ k'a nɔrɔ kogo la yaasa koko bɔlɔ in ka don n'o ye dɔw ko bɔlɔ donc maintenant prolapsus in degunba don buna adamaden kan a tigilamɔgɔ caman bɛ yen n'u bɔra ɲɛgɛn na u tɛ se ka sigi u jɔlen bɛ se ka tile ka taa sɔrɔ hali u tɛ jɔ sanfɛ walama ka taa da kɔnɔbara kan tellement que dimi bɛ k'u kan dimi gɛlɛn yɛrɛ de bɛ k'u kan n'i m'a furakɛ a bɛ taa kɛ grade quatre ye o wagati caman bɛ taa antibiotique non stéroïdien ninnu de ta diclopara ninnu ni diclofenac ninnu yaasa ka se ka dimi da o wagati koko bɔlɔ in mɔgɔw b'a fɔ cogo min na an b'a fɔ ten dɔw ko bokunbɔ a ti don o wagati i bɛ fura sugu bɛɛ ta kuma dɔ la i bɛ se ka tile mun 24 heures kɛ sinon 72 heures kɛ tile saba kɛ tɔɔrɔ b'i kan a degun bɛ mɔgɔ minnu kan koko kɔnɔnata don jɔsen naaninan an b'a furakɛ mais mɔgɔw kana ban ɲɛ koli ma ko ɲɛ cilen don n'i sigala koko taamasiyɛnw na Depuis tuma min na a bɛ ka kɔnɔ tɔn ka kɔnɔ funu a bɛ dɔw kɔnɔbara kɛ i b'a fɔ muso kɔnɔma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kuru de b'u kɔnɔ i b'a fɔ gabakuru de bɛ dɔw kɔnɔ donc ka sabu kɛ dumuni yɛlɛmani ka gɛlɛn n'a degun bɛ mɔgɔ min kan kɔn i ka wuli ka s'a ma i k'a furakɛ an ye nɔgɔya da min yɛrɛ kɛ buna adamadenw ye ka se ka mɔgɔw lafiya o de ye sirop ninnu ni furaji ta ka yaala ka gɛlɛn kuma dɔ la avion kɔnɔ degun bɛ mɔgɔ min kan pharmacopée naturelle Mali ye hakili jagabɔba de kɛ ka se ka fura labɛn an ko excellent sachet O excellent sachet de filɛ nin n'i ye nin fura in ta i bɛ taa sɔrɔ nin sachet kelen bɛ bɛn ji litiri saba de ma a sachet fila o bɛ bɛn kalo kelen traitement de ma ka fara nerfo nin furakisɛ de filɛ ale sachet fila o filɛ nin o fana ye kalo kelen traitement ye ka fara nin tulu in kan i bɛ nin traitement ninnu n'i bɛ traitement complet ta i dan ye ka nin daji ji litiri saba la dɔrɔn n'a sumana k'a ji sɛnɛ k'a kɛ butɔn kɔnɔ ka to k'a min sɔgɔma verre fila su fila nin furakisɛ bɛ ta su su kisɛ saba o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin tulu in sanga ni wagati bɛɛ i bɛ nin mu binata yɔrɔ la sufɛ ni sɔgɔma koko sugu o sugu b'i la a garadi o garadi b'i la n'i tugula nin na n balimakɛ kokobana bɛ se ka san tan kɛ dɔw la o t'a kalama mɛ kokobana ka i furakɛ ka lafiya sɔrɔ k'a daminɛ tile tan ni duuru la fo ka taa se kalo saba ma a ka ca n'ala fɛ koko traitement bɛ se ka taa o la mɛ koko degun mana k'i kan cogo o cogo n'i ye nin fura ninnu ta tile kelen sinon heure saba heure naani dɔrɔn i bɛ lafiya sɔrɔ mɛ o t'a yira ko koko banna dɛ a traitement bɛ se ka taa tuma dɔ la tile tan ni duuru fo ka se kalo saba ma ni ala ka dɛmɛ ye inshallah i kɛra diɲɛ fan o fan fɛ an bɛ nin fura ninnu ci ka t'i ma a bɛɛ la nɔgɔya la ka dɔgɔtɔrɔ ka kuma dafa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sigilen bɛ yan mɛn dan ye mɛn tigi da ye dɔgɔtɔrɔ an bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ koko bana filɛ nin ye n ka teli dilan na a b'a se ma Ko cɛya lagosi e ni kɔmuso ka fɔ ɲɔgɔn kɔ waati bɛɛ lu kɔnɔ a tɛ bɛn fiyewu koko b'a se ma siga foyi t'a la ka siga bɔ mɔgɔninfin na dɔgɔtɔrɔ ka hakili jagabɔ kɔfɛ caman sigilen mana an ta videow ye ala ninnu bɛ ka n ta bana fɔ nka ne bɛ fura sɔrɔ cogo di bidɔn ninnu filɛ nin ye mɔgɔ caman y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an mana se aéroport la o tɛ sɔn an ka tɛmɛ ni fura bidɔnw ye a filɛ dɔgɔtɔrɔ ka hakili jagabɔ de ye nin ye ka min si fɛ ja salo kun si fɛ heyi furakɛlikɛla ani fura feerela ninnu ye mɔgɔ kalite fila de ye koko bana bɛ n na koko furaji a b'a ta a b'a d'i ma nka dɔgɔtɔrɔ de bɛ ɲininka i ta bana a bɛ wagati min na a bɛ cogoya min na a finman n'a jɛma a ka jan wa a ka surun garadi naani de fɔra a ɲɛna dɔgɔtɔrɔ de b'o dɔn nin de ye dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara ye Ala sago Aw bonya aw minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'a b'a fɛ k'an ka furaw sɔrɔ nɔgɔya la a filɛ dɛ ne m'a fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de k'a fɔ ne tɛ fura dila dɛ dɔgɔtɔrɔ de b'a ta fura dilan an y'a ta assistant ye an yɛrɛ ɲɛ b'a la yan heyi n tɛ fara kɔrɔ tɛ dɛsɛ wɔɔrɔfɛn na koyi an bɛ dugawu kɛ banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ mago mana kɛ dɔgɔtɔrɔ Usumani Jara la n'i ma faamuya kɛ video rɔ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira de fɛ

bi wolonwula ni saba k'a kuncɛ ni bi naani ani saba ye o ye jumɛn ye 83 00 73 43 kayikaw kayikaw a la o tulo kan mɔgɔ minnu bɛ kayi mara la Jɛma fo ka taa se comment on appelle jijɛnikaw ma k'i mago b'an ka fura ninnu na kayi mara bɛɛ aw bɛ se ka sanbu sako wele nɛgɛjuru sira la min ko n'an ko bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ Fu ani kɔnɔntɔn bi wolonwula ani wolonwula bi wolonwula ani seegin nansarakan na an ko soixante-six zéro neuf soixante-dix-sept soixante-dix-huit Kayi mara bɛɛ a ma se aw kana fura san bamakɔ yan tugun n'aw ye commande kɛ Sambu Sako kɛ sababu ye ka fura ninnu lase aw ma sɔnɔgɔya la Pharmacopée b'a di aw ma cogoya min na ala ka banabaatɔ bɛɛ kɛnɛya Pharmacopée naturelle du Mali bya o bɛ Kayikaw fɛ yen banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw sɔnɔgɔya filɛ dɛ ala sago a sago ne k'a mɛn ko diɲɛ ka di e yɛrɛ de b'a kɔnɔ wa n'i b'a kɔnɔ a diya ye jumɛn de ye e ka kɛnɛ sen ka kɛnɛ bolo ka kɛnɛ kɔnɔbara ka kɛnɛ farisogo ka kɛnɛ e bɛ sɔn ka jɛ i ka du kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ne ani aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye ala ka waati duman caman jira an na hakɛto b'o kan sɔli ala Mamadu